Nkhani imene tabwera nayo pano ndi nkhani ya Upile. Adona amene mukuwaona pa screen panopo ndi zakuti dzina lawo ndi Upile Macheke ndipo adona ali ndi zaka 19. Adonawa anaba mwana. Adonawa ali ndi anali ndi mnzawo kwawo ku Ntcheu basi achoka kunyumba kwawo kupita kunyumba kwa ndani? Kwa mnzawo kukacheza. Kumene kuja akucheza chonchija ndiye mnzawo dzina lake ndi Esther. Esther uja akuti ali ndi mwana wamng'ono. Ndiye Upile anamuuza Esther a Esther ndimunyamuleko mwana wakoyi ah sinanga munthu abweza cheza ndiye mwana wakenso ndi wang'ono anthu ambiri amati akabweza cheza pakhomo kuti pali mwana wang'ono amakhala kuti akuzamuona mwana za obvious nde basitu Upiletu mutengeni mwana uja Esther kumpatsa Upile mwana kenako kanthawi kasakhalitsa Upile akumuuza ndani Esther ndikubwera kaye ndingotani ndingofika pamsika apa ndipo Esther ndizabwinobwino ndani undipeza Upiletu mtengeni mwana nayeni kudutsa naye pamsika uyo kuuyamba ulendo wa ku mozambiki ndipo Esthertu kudikirira ee inu nthawi kupita mpakana mdima ukuyamba kugwa ku- Upiletu sanabwere naye mwana Esther ah nditani kupita ku polisi kukanena ah ine kunabwera anzanga anzetsani ndipo mwana wanga wasowa apolisi aja ari kulumikizana ndi aboma- ndi apolisi aboma la Moza kumene kuja apolisi a- akuno kumalawi kunoko makamaka akumene amakhala ku Ntcheuko Apolisi a ku Mozambique yo mothandizana ndi apolisi a ku Malawi kuno mugwirenitu Upile atalowa kale m'boma la Mozambique. Ndipo Upile mutenga mwana uja kumubweza kwa mayi ake ndipo Upile atamufunsa Upile akuti ah inetu ndizokutitu ndinali ndi chibwezi. nde chibwezicho tinasiyana koma chibwezicho chaboma la- ncha- nchakuti no cha ku mozambiki Ah, ambiri timadziwa kuti kuntcheu kuja anapangana malire ndi chani ndi mozambiki ambiri awo amene amalawi ambiri amene amakhala m'malire amene umu amangoyenda ndi mapazi basi alowa dziko la mozambiki nde atamufunsa ndiye mutapanga bwezi mwanayi zomukhudza bwanji akuti ah ine ndamunamiza bwezi langa kuti chani ndi, ndi, ndi mimba nthawi tinkapanga chibwezi ndili ndi mimba ndipo chifukwa ichi bwezi langa anane- ananena zoti ah chabwino Mwana mwana akazabadwa muzamubweretsa kuti ndala ndidzamuone. Upiletu yakwana nthawi yoti apititse mwana. Sinanga ananama zoti ali ndi mimba. Ah, analibe choti akaonetse. Basitu maganizo amene anaganiza ndi kuti akatenge mwana wa Esther akaonetse kwa bwenzi lake. Bwenzi lake ndi zoti amakhala ku Mozambique. Nchifukwa chaketu iye anapita ku nyumba kwa Esther kukaba mwana kuti apite naye kuti no ku Mozambique akamuonetse kwa bwenzi lakelo. Kapano tu pamene tikunena panopa ndizakutitu Upile wamangidwa. Upile wamangidwa. Upiletu ali ndi zaka 19 panopa akalowa kundende zaka 19 eh komano chomwe tinganene nchakuti Upile watinyozetsa watinyozetsa ifeyo ana 2000 akuti iyeyo wafika point imeneyo zaka 19 nkhani yake mamuna akanangodikiliratu mamuna amakukonda kaya uli ndi mimba kaya ulibe mimba mamuna okukonda ndi okukonda iye wangowona kupanga izizi chotsatira chake chimene walandira ndi chakuti mamunayo ali bwinobwino palibe vuto limene lamuchitikira mamunayo iyeyo akasevatu kundende ndi apapo mukuona kuti mlandu oba mwana angamupatse zaka zingati kapena miyezi ingati anyway pamenepa ndi pamapeto pa nkhani yathuyi osaiwala kupanga subscribe kuti nkhani ngati izi zizikupezani kufikira nthawi ina imene ndikubwetseni nkhani ina mwakoma nonse